ekele m unu ndị ọma m ji eme ọnụ kedụ ka unu mere taa anyị ga-atụle isiokwu dị mma otu anyị si eme ya ebe a ọ bụrụ na taa bụ oge mbụ ị na-abịa inene ihe onyonyo m nnọọ ọ bụrụkwanụ na taa abụghị izizi gị daalụ maka ịlọghachi inene ihe onyonyo m ahụrụ m gị n'anya aha m bụ Angel Ọma ị nwekwara ike itu m akwa ugo dị ọra mma n'ebe a anyị na-atụle maka ịhụnanya ụzọ ziri ezi a na-eji eme mmekọ nakwa ọgwụgwọ dị iche iche na-edozi ahụ ị nwere ike ịpịnye aka gị n'ala ebe e dere subscribe pịnyekwa mgbịrịgba nọ n'akụkụ ya ka ị wee na-enweta ozi m na-ezite kwa izu Tuesdays Ọ bụrụ na ị nwere ajụjụ ma ọ bụ ozi ọ bụla, biko gaa na enjoylivingwithangel.com jụọ m ya. Aga m aza ajụjụ gị n'ebe ahụ mgbe niile. Daalụ rinne. Ka anyị gaa n'isiokwu anyị nke ụbọchị taa. Taa anyị ga-aga n'ihu ebe anyị kwụsịrị na ngalaba nke mbụ. Anyị kwuru okwu maka ihe bụ foreplay nakwa ihe mere o ji wee dị mkpa. Ọ bụrụ na ị lebeghị ihe onyonyo nke ahụ, biko buru ụzọ gaa lee ya tupu ilebe nke anwa. Ọ dị n'elu ebe a, edekwara m ya n'ala ka ọ ghara ịgbagwoju gị anya nakwa ka ị soro anyị n'usoro n'usoro. Taa isiokwu anyị bụ ị kwesịrị ị na-eme foreplay mgbe ọbụla. ya na ebee na ebee ka a na-eme foreplay o nwere ajụjụ m jụrụ n'ihe onyonyo nke mbụ ajụrụ m sị gịnị ka a na-eme tupu a gbaa ọsọ ma ọ bụ gbaa bọọlụ anyị kwetara na ị ga-ebu ụzọ gbatịa ahụ gị niile ọfụma tupu ibido ịgba bọọlụ taata ajụjụ m ga-abụ ị kwesịrị ị na-agbatị onwe gị oge ọbụla ị chọrọ ịgba bọọlụ ma ọ bụ gbaa ọsọ ndị na-agba ezi bọọlụ matara na ị gaghị agba bọọlụ nke ọma ọ bụrụ na ị gbatịbeghị ahụ gị nke ọma ya mere dịka ịgba bọọlụ na ịgbatị ahụ dị otu a ka mmekọrịta na foreplay dị ọ bụrụ na o rejie mana icheghị wee buru ụzọ wee mee foreplay ị nwere ike ibelata ohere ị nwere wee nwee obi ụtọ na mmekọrịta ị chọrọ imekọrịta ama m na ụfọdụ oge anyị na-achọ ihe kwarapụ kwarapụ ọ na-atọkwa ụtọ ụfọdụ oge ma i mee ihe kwamkwam a na-akpọ quickie mana igosi na ị ka maara otu e si eme foreplay dị ezigbote mkpa ebee na ebee bụ ebe a na-anọ wee na-eme foreplay foreplay abụghị sọ n'elu akwa ka a na-eme ya ọ bụrụ na ị na-anọkarị n'elu akwa wee na-eme mmekọrịta ugboro ugboro biko ugbu a bụ oge ị ga-eji chọrọ ebe ọzọ ị ga-anọ wee na-eme mmekọrịta maka na ọ bụghị n'elu akwa sọnsọ ka a na-anọ eme ya e nwere ọtụtụ ebe unu nwere ike ime ya naanị ma ọ bụrụ na ụmụaka na agbata obi gị anọghị ya nso nke mbụ n'oche unu na abụọ nọrọ n'oche ị nwere ike ị na-emetụ ya aka ebe ụfọdụ ya na-atọ ya ụtọ ụfọdụ ebe n'ahụ ya otu a ka o si ebido nke abụọ ebe a na-awụ ahụ unu na abụọ nwere ike ịmalite mkpali n'ebe unu na-awụkọta ahụ ọnụ nke atọ ebe a na-esi nri ebe a na-esi nri bụkwa ebe ọzọ dị mma ịnọ na-ebido mkpali maka ọ na-esi nri ị nwere ike ị na-eto ya akpịrị ebe emetụ ya aka n'azụ ebe emetụ ya aka n'ukwu ị na-emetụ ya ụfọdụ ihe dị iche iche ga na-eme agụụ a na-agụkwu ya ọ na-achọ ka o sie nri ngwa ngwa ka unu wee baa n'elu akwa nke anọ ebe a na-eri nri ọ bụrụ na ị nọghị ya mgbe nwunye gị na-esi nri unu nọrọ ebe unu na-eri nri ị nwere ike ijiri ụkwụ gị na-emetụ ya ma ọ bụ ị na-akpị ya anya na-agwa ya nna nne agụụ gị na-agụkwa m otu i si emekasị otu i si emetụ anya gị otu i si edebe ahụ gị ihe niile a bụ akpịrị ka ị na-eto ya ọ bụrụ na ihe m na-ekwu na-atọ gị ụtọ ọ na-amasịkwa gị biko were ohere a pịnyere m aka n'elu a kpọrọ thumbs up n'oyibo amakwa m na ị pịnyego nke e dere subscribe ọ bụrụ na i mebeghị ya ugbu a dịkwa mma ime ya ka anyị na-aga n'iru nke isii ebe oriri na ọṅụṅụ ọ bụghị sọ n'ụlọ ụnụ ka ụnụ kwesịrị ị na-eme foreplay ụfọdụ oge ọ bụrụ na ụnụ anọghị n'ụlọ ụnụ pụrụ apụ ụnụ nwere ike ibido foreplay n'iro dịka ụlọ oriri na ọṅụṅụ ụnụ nwere ike ị na-akpọ onwe ụnụ akpịrị na-emere onwe ụnụ ụfọdụ ihe na-echi onwe ụnụ aka ebe dị iche iche ị nwere ike iwere aka ya debe n'ahụ gị na-eme ya ụta na-emesi ụfọdụ ihe na-egosi ya na ị dị sexy nke asaa n'ime ụgbọala ịsusu ọnụ na imetụ aka ebe dị iche iche ọ na-atọkwa ụtọ n'ime ụgbọala ọ nwekwara ike ime ntụcharụ mana ọ bụghịkwa m gwara gị nke asatọ ebe ndị ọzọ dị iche iche ọ bụghị sọ ebe m metụtara aka ka unu kwesịrị ị na-eme ya jiri aka gị chọta ebe dị iche iche ga-adị gị obi mma ebe ga-enye gị obi ụtọ ebe ọ bụla ị fụrụ dịtụ gị mma ị gbalịa ka ị metụ ya obere mara ka ọ dị mmekọ di na nwunye kwesịrị ị na-atọ ụtọ na-apụ iche oge ọ bụla otu a ka ọ ha m n'ọnụ tata anyị amatago na anyị kwesịrị ị na-eme foreplay oge ọ bụla anyị chọrọ ime mmekọ marakwa na ọ bụghị sọọsọ n'ụlọ ma ọ bụ n'elu akwa ka anyị ga na-eme ya anyị nwere ike ime ya n'ọtụtụ ebe dị iche iche ị chọrọ ịma otu esi eme ya n'usoro n'usoro chebere ihe onyonyo nke atọ part 3 pịnye aka gị n'ala ebe e dere sọskraịbụ na mgbịrịmgba nọkwa n'akụkụ ya ọ bụrụ na i mebeghị nke a ka ị wee mara mgbe m zitere unu ozi ahụ daalụ maka iwepụta oge iji lee ihe onyonyo m ọ bụrụ na ị mụtara ihe vidiyo a na-amasịkwa gị ma ọ bụ na ị chọrọ ị na-anụ ozi dị ka nke a echefula ịpịnye sọskraịbụ na mgbịrịmgba nọ n'akụkụ ya ana m ezite ozi kwa izu Tuesdays gbasaara m ihe onyonyo a maka na ndị enyi gị na ndị ezinụlọ gị na ndị agbata obi gị ha kwesịkwara ị na-anụ ozi a ọ bụrụ na ị nwere ajụjụ ma ọ bụ o nwere ihe gbagwojuru gị anya ma ọ bụ na ị nwere ihe ọ bụla ị chọrọ ịjụ m biko gaa na enjoylivingwithangel.com jụọ m ajụjụ gị ebe ahụ aga m aza gị ajụjụ gị niile ngwa ngwa n'oge ọzọ ahụrụ m unu niile n'anya